ee ka m kpọlisa elder ụwakwe okoronkwo ka o me- o- o mere anyị ekpere nke mmepe elder ndewo ekpere ọma anyị na-eguzo ọtọ but unu na ka echetụ nwa nke nta unu chetụ nwa nke nta tutu anyị adịghị ekpe ekpere ọma anyị na-agụ ya mama mkpụrụ abụ ngo ana mkpụrụ abụ ngo hụ before anyị agụghịwa ya nna m eme ka anyị masa ihe dị anyị na-agụ anet bụ ụwa sị ọ bụ november to remember ọkwa ihe a na-agụ ihe ọ bụ ọnwa iri na olu mgbe a na-echesa week gaa aga echesa ndị inyom ibere ele atadụ na ọ bụ ndị skuulu bụ ndị echesa ma ndị isi wa ma ndị na-akụziri ụwa ma principal wa ihe abịa abịa ichesa and eh, mgbe ọ bụla anọ michi asị te echesa mmadụ ihe ọbụ asị ga jisie ike ihe ọbụ ihe ọ na-afụsa jisie ike rụtakwa ọrụ ike because ị gọzi onye akịdị ọkwa ya emegere ya gwọsa ọzọ ihe atụ anya aka unu bụ elee eme ihe agba arịsa n'unu ọ bụkwa amata ọmabụ ebe ọ na-agba ọ bụ ibe edere akwụkwọ jenesis mgbe ekpochapụ ụwa nke mbụ egboro mmiri ihe ebere woo after about 150 days asị and God remembered Noah chineke chesa Noah kpakwa ya asị ife ya chineke echefu ya echefu 150 days ọ nọghị o chineke akpata ụka ya wetere izu ahụ chineke chesa eme ike chọọ ebe eji eme ka ọ bịa malisakwa ọrụ chineke ya ebanye nke bụ ihe a gbara de echesi unu taa bụ tu unu jisi ike jeje malisakwa ọrụ unu tu unu jisi ike mara na unu na-eji achịkọta onwe unu as a skuulu ibe ọ ma dụ mma ọ dụkwa fere fere obi nwesa dobe na ọmịchi asị ibe anya si na-echesara mmadụ ọ dụkwa fere fere la skuulu a dị n'oyi gaa skuulu rodoro abịa steeti ọ nakwara ụgaghị skuulu dị n'ele a chide ama na ha arụ ya jee ada arụ unu ada akụkasị ada arụ unu ada akụkasị ada arụ unu ada emebisi adị ndị omeghe na omeghe ya ta ọ bara unu uru but unu ada si obi megasị emegasị ebe ọka mma ọ bụkwa ebe ọka mma so onye agbara na-emeta ebe dọba achụara unu aja ọma unu eme ike jee gbakọta onwe unu chọọ elu unu ji echekwa skuulu ọma ihe ọma ihe ọma ndị ọzọ ka ndị ya nọ ka bịa ahụ ka and ọ bụrụ na emebe learn from it mgbe unu meghere chineke na-agọzi anyị afa jizọs onye nwe anyị ị meela gị onye na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ọ bụ gị bụ eze nke ndị eze ọ bụkwa gị kere anyị gị bụrụ mmadụ onye ahụ sịrị anyị na mkpụrụ obi nke onye eze na ọ na-adị gị n'aka ọ na-adịghị eme ị nọrọ n'ebe dị anya jehova ga-echetara mmadụ ihe gasị ga gọzie ndị gị ọ gbaala n'ebe ndị skuul anyị nọ n'ụbọchị taa na-esile na mba ebe dị anya jehova echeta ha onye nwe anyị anyị na-arịọ gị amara n'aka ịzụ okorobịa dị ike o ma mara gị ụmụ ike ime ka ọ dịrị anyị mfe onye nwe anyị ndị akụghị ya ọ bụ ka wa chesa ihe ọma wa jere eme a skuul a chineke anyị sị ga ka ị gọzie wa gọzie wa gọzibiga wa oke ihe ọ bụla wa metụ aka ọ na-adụrụ wa mma nke eji eme ụwa na-eme so wa na-eme ọ na-eme mmanụ ju okwu ya ya juo bọtụlụ okwu ya ra ya ọ ya bụ onye ọbụla emegha ụbọchị taa anyị arịọ Jehova mkpuchisa kpuchisa ibe igbo ka covid-19 gbuo wa wa na-adụ ndụ wa arụsa ihe dụrụ mma wa zụọ ezinụlọ m wa zụọ igbere afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ndị ọma enyere onyinye a jehova kwa ụbọchị taa anyị akparịla bụ ka ọ bụ jisi ike bụ ya ọ bụ onye nwe anyị yewe echiche ọhụrụ jehova o nwekwa ọrụ nke a na-ahafụ arụ arụ chineke ọ na-eme agbakọta ka arụ ọrụ dụrụ mma ya si ike akpọ ndị igbere sikwa bịa lelee si ike kedu ike ga-eme ka ndajụ dụ a skuul a onweghị onye asọga asọga jehova ọ bụ ka ọ dụrụ wa mma maka ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa wa ama ka ụzọ n'anya chineke saa ndụmọdụ nke a na-adụ wa ka wa bụrụ ndị na-aba uru ọ bụ wa baa uru wa barụ ndị skuulu ọma uru wa barụ ndị igbere uru wa barụ uru obodo ọbụla wa si abịa ya emee ka wa yekwara onye ọzọ aka chineke anyị ekelela bịa n'etiti anyị Jehova lọnwa anyị ma emume ihere ụwa na-eme na gadomarima ngọzi gị si na agọzi Abraham a mee ka ọ dụ ukwu gị si na-eme ka ọ dụ ukwu ka agọzie ndị ọma mee anụ mkpa ga agọzie ya onwe anyị nabasa anyị na anabasa ga agọziere anyị ụmụ akwụkwọ a ka mkpụrụ obi anyị ṅụrị ọṅụ ime afa Jisọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị ekelela elda maka ekpere ọma ọnwa o kpere anyị